Mungamudziwe bwanji yemwe si wife material? Koditu tikubwereza kunena kuti anthufe si 100%. And ngati goal yanu kuli kupeza partner amene ali 100% perfect ndiye simumupeza. Ameneyo ndi mngelo si munthu ayi. Komano lero tifuna tikambirane ndi mkazi uti amene sali wife material. Ndiye chimene chimafunikira kwambiri ndi mkazi amene a akuvomereza accountability eh, komanso amene ali ndi willingness to change yemwe amazitenga kuti iyeyo si 100% correct nayenso atha kulakwitsa komanso mkazi amene mkati mwake muli mtima wofuna kusintha chifukwa tu pali azikazi ena amene amanena ine ndiye sindingasinthe ine ndiye ndi mmene ndilili ineyo ndinabadwa choncho inetu sindingasinthe ngati mmayembekeza zimenezo ndiye mwang'omboka ndi zina zambiri mkazi ameneyo ndi amene sali wife material chifukwa consistent patterns ichi imakhala very dangerous munthu amene ndi wamwano consistently ndi osafuna kumumvera mwamuna consistently amene akupanga zoti iyeyu banjalo sa- sakulilemekeza consistently ndi munthu amene amakhala woopsa kwambiri ndiye lero tifuna tikambirane zinthu zimene mungadziwe kuti eh uyutu si wife material chinthu choyambirira treats relationship like a transaction Koditu pali azikazi ena amene amapezeka pamene akuonapo pokhapokha kuti pali phindu lawo limene iwowo apeze, whether la chuma, kaya pali phindu lina lake la kuthupi kwawo, olo phindu lina lake. So, number one kwa iwowo limakhala phindu lopeza iwowo kaye. Ngati phindu la winayo lili number one, iwowo sangapezekepo pamalo pamenepopo. Ndiye anthu ngati amenewawo amagwiritsa ntchito chikondi chija. komanso amagwiritsa ntchito manipulation ija they manipulate people and chikondi ngati chabwera akubwera chifukwa choti afuna apeze benefit ndiye they keep score of every small act chinthu chilichonse chabwino chimene apanga iwowo amafuna kuti atamandidwe eti azioneka dolo chifukwa kuti anabweretsa chabwino china chake ndi anthu amene consistently amakhala akupanga compare kumfananiza mwamuna ndi anthu ena ndiye chimene tingachidziwe kwambiri pamenepa nchonena kuti marriage ija eti banja ndi partnership banja simopangiramo mpikisano komanso banja simopangiramo business ngati mkazi wanu amatsogoza business kumukama mwamuna kufuna azitenga zimene mwamuna asakupeza mwamuna akulandira salary 100000 kwa muli ndi mkazi amene amafuna kuti muzimpasa 200000 ameneyo si wife material chinthu cha nambala 2 chimene mungadziwire kuti uyuyu si wife material refusal to grow or learn Mkazi amene amakana kuphunzira, mkazi amene amakana kukula. Palitu akazi ena amene safuna kukhonzedwa. Akazi amene amazitenga ndi Mrs Right all the time kuti iwowo amangolondola samalakwisa ayi. Azikazi amene amangochulusa kublame anthu ena pa chinthu china chilichonse. So they either blame you as a husband or they blame others. iwo amaziona kuti amene apanga cause china chake kuti chisayende bwino si iwowo ayi koma munthu wina azikazi amene alibe chidwi kuti angathe iwowo kupanga improve iweyo kufuna uwakonze komano iwowo alibe chidwi china chilichonse azikazi amene amangobwereza ma toxic patterns khalidwe lawo loyipalo eti apart from kuwadzudzula kuwakonza koma iwo sanasinthe akungobwerezabwerezabe ndiye chimene tingadziwe choonena kuti marriage kapena kuti banja limafuna maturity kukula kukhwima munthu oti uyu wakhwima ndiye kuti wasintha chibwana anasiya koma pali ena consistently akula koma amafuna azingopangabe chibwana komanso continuous development amene akufuna kukula kuzipanga develop continuously amene amazionabe kuti inebe ndikanalibe ndi nthawi yoti ndiphunzire inebe ndi oti nditha kumalakwitsabe and nditha kumakhonzedwa mkazi ameneyo ndi amene ankhale wife material komano amene sakuzindikira izi ameneyo si chani si wife material chinthu cha namba 3 chimene mungadziwe zoti mkazi uyu si wife material. lack of accountability komatu pali azikazi ena amene samapepesa mowona mtima akakhala kuti alakwisa mm, chabwino ndikhululukireni ngati mukuona kuti ndalakwisa ndiye ndikhululukireni iwo sakuvomereza kuti alakwisa akungopepesa kuti mwina nkhani ingotha so mkazi amene amapepesa mosaona mtima or mosatsegula mtima wake ameneyo si wife material komanso mkazi amene amatembenuza issue ina iliyonse kukuponya nayo kunkhope kuti ioneke ngati ndi fault ya iweyo atokhala kuti iyeyo ndi amene walakwitsa koma always amafuna kupanga work around kuti lioneke kuti vutolo ndi la uyo osati lake pali madolo ndithu azimayi ena amene amapanga zimenezi ameneyo si wife material komanso pali mkazi amene amapanga avoid ma difficult conversations kuti mukambirane za serious akazi anga takhalani apo tiye tikambirane mavuto a m'banja muno amadojadoja ndi kuthawa mkazi amene amathawa ma difficult conversations amene si wife material so chimene tikuyenera tidziwe pa point ya accountability imeneyi ndi choonena kuti banja lina lililonse mmene mulibemo accountability wina wake kuzi kuvomereza kapena kuonetsera zinthu zimene iyeyo wapanga ngati mulibemo kuvomereza kumenekuko mikangano imangochulukira imangopanga multiply m'banja lotero chinthu cha number 4 poor emotional regulation ngati mwampeza mkazi amene amangopanga explode over small issues kankhaniko kakang'ono komano amakakulisa kwa masiku ambirimbiri zaka ndikumapita ndikumangobwerezabe kapointi komwekomweko kumangopanga explode over small issues kakwalite kameneko ndi kamzimayi amene sali wife material komanso mzimayi amene amagwiritsa ntchito limati silent treatment for long periods pali azimayi ena amene amangonyanyala zosadziwika bwino iwe osamadziwanso kuti kodi ndi chani chomwe ndalakwitsa ati osakuyankhula kumangokuyang'ana ati wekha uzizifunsa mafunso kuti kodi ndi chani chomwe ineyo ndalakwitsa ena amazipanga zimenezi kwa masiku kwa miyezi kwa mawiksi zaka ndikumatha mkazi wachoncho si wife material komanso pali azikazi ena amene amagwiritsa ntchito misonzi yaboza pali azikazi ena amalira ndithu zaboza amagwiritsa ntchito drama cholinga kungofuna kupanga control iweyo mkazi otero ndiopsa kwambiri life ya banja simungakaikhale bwinobwino si wife material so tili pa point imeneyi chimene mukuyeneranso muchidziwe ndichonena kuti ngati banja muli emotional stability Ichichi chimakhala chinthu chofunikira kwambiri chimene chimapanga banja lomwe lili la mtendere and peaceful komanso la bata. Mukakhala kuti ichichi mulibe, banjalo limangokhala la mikangano ndipo mtendere simungauone ata pang'ono, chichewa cha ku Mulanje. Chinthu cha nambala 5 chomwe mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material, no vision for the future. mkazi opanda masomphenya mkazi amene alibe ma goals ena aliwonse alibe direction ina iliyonse mkazi amene alibe desire alibe khumbo loti mumange banja limodzi mkazi amene amangokhala for the moment pala zikazi ena amangofuna kungonjoya lero m'nyumba mwapezeka 100000 bwanji ti- tikagule zakuti zakuti tipange party m'nyumba muno sakuganizira kuti mawa tidyanji 100000 tingathe kuyisunga ndikutipanga sustain masiku folo akubwera kutsogoloko iwo amangofuna ayiblowe kwa lero mkazi wachonchoyo amakhalanso oopsa kwambiri alibe masomphenya ndiye chimene mungadziwe pa vision for the future ndichonena kuti mkazi amayeneka akhale partner in purpose akhale partner wako wa cholinga cha banja labwino tsogolo la banja lanu not just a passenger osati kungokwera chabe kungokwera nawo galimoto ayi chinthu cha namba 3 chimene mungamudziwe kuti mkazi uyu si wife material chronic disrespect kodi eti pali azimayi ena akati akunyoze apa iwe ndikumazifunsanso mafunso awiri atatu kuti eh eh amene ndinampeza kuti pali azimayi ena amatha kukunyozera pagulu kuderera pagulu eti kupanga mock iweyo ndikumva sikaya kwa azibale awo azibale awo akamakuona amakuona onyozeka pali azimayi ena akati akutukwane apapa amatha kukutukwana mukangokangana pang'ono kukutukwana kukutulusa iweyo muzovala kuika pa mtunda iwenso ndikumati apapa nde ndachapidwa azimayi ngati amenewo si wife material palitu azimayi enanso amene salemekeza family ya mwamuna popanda chifukwa china chilichonse komano amangodana nayo family ya kuchimuna kusabwere wina aliyense wakuchimuna pakhomopo ndekuti akwiya ndekuti apanga zinthu zosayenera pali azimayi ena amene maganizo ako alibe nawo ntchito they just dismiss paja inu maganizo anu amakhala opepera nthawi zonse ndigwiritsa ntchito maganizo anga ine kaya ndi maloto anu amaderera inu tazisiyeni zimenezo mkazi amene amangopikisana nawe osati kupanga cooperate chifukwatu pali azikazi ena banja limayeneka kuti wina apange gawo lake wina apange gawo lake so, and you cooperate into achieving chinthu chimene inuyo mukufuna kuti chikhale komano wina amapezeka akulowera uku wina akulowera uku chinthu chimenechi ndi chimene mungadziwe kuti uyuyu si wife material so tili pa point imeneyi ya chronic disrespect kusakulemekeza kwa mgonagonaku chimene tikuyenera tidziwe nchonena kuti kulemekezana m'banja ndi foundation ya banja labwino andi kulemekezana ngati palibe chikondi chichi chimakhala chikuzima pang'ono ndi pang'ono point ya namba 7 imene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material dishonesty mkazi amene akati aname apa inunso ndikuchita kuyimitsa mutu kuti Ah, ameneyutu ndiye amatha so amanama pa zinthu zazing'ono kaya zazikulu zinthu zina even kunama for no reason kungoyimbiridwa foni uli kuti iyeyo ali mu minibus kukunamiza apano ndili kwa mkolo wanga for no reason sikuti anene chilungamo ndiye kuti anyenyeka olo pali vuto lina lililonse ayi komano kunama kuja chinangosanduka chizolowezi chake mkazi amene amabisa foni yake ma conversations ma chats amene akuchezera ndi anthu ena kumabisa kumadelita ndi zina zambiri or ma activities ena ake amakubisira zinthu zina zake mwamseri apanga zinthu zina zake nkumakubisira iweyo osamazidziwa mkazi amene amatha kupanga manipulate ma facts cholinga chake kuopa responsibility ati kuti andifunsa izi so amatha kutembenuza nkhani from nowhere mkazi amene apanga gaslight ukampanga confront imeneyinso ndi quality imene ungathe kudziwa zoti mkazi uyu si wife material ndiye tili pa point imeneyi chimene tikuyenera tichidziwe nchonena kuti kukhulupirirana m'banja kukangokhala zonena kuti kwachoka pakati panu mobwerezabwereza zimakhala zovutatu kwambiri kuti mungathenso kukubwezeresa bwanji chinthu cha nambala 8 chimene mungadziwe kuti uyuyu si wife material extreme jealousy and possessiveness msanje yochita kuonjeza msanje pang'ono is just okay sometimes it shows kuti inde pali chikondi komano pali msanje ina yomwe imaononga yoonjeza kwambiri komanso possessiveness pali azikazi ena amatha kumtenga mamuna uyu nde ndi wanga ndikuyamba kumuona ngati kamwana ndikumachita kumuuza zochita so amachita kukupanga control kuti kodi ukuyankhula ndi ndani amachita kukucheka iweyo foni yako obsessively kuti kodi foni kuchita kuyamba contact by contact uyu ndi ndani uyu ndi ndani uzifotokoza ikakubwera call ina yake kukukayikira ena amafikana pokayikira alamu yeniyeniyi m'mamawa amakuyimbira ndi ndani pamene paja undionese ayi ndi alamu amakuyimbira ndi ndani amene amatha pali azikazi ena amafuna kukupanga isolate iweyo usamachezenso ndi azinzako aja usamachezenso ndi family yako ija ati iweyo ukhale wawo wawo amene amakupanga accuse iweyo popanda umboni wina uliwonse Azikazi amene ali ndi extreme jealousy komanso possessiveness amenewa alibe quality ya wife material. Ndiye chimene tingadziwe pamenepa nchonena kuti uh, izizi nthawi zambiri zikamachitika zimapanga turn into emotional abuse, zimayamba kumpanga abuse mzanuyo emotionally, m'maganizo umangodandaula ndi kupita kwa nthawi zimakhala zinthu zija zikumudya pang'ono ndi pang'ono chinthu cha namba 9 chimene mungadziwe kuti mkazi uyu si wife material addiction to attention and social validation palitu akazi ena amene amafuna validation komanso validation yake yochokeratu kwa amuna avala mkazi wa pabanja komano mavalidwe ake ati azimuna ena azimugomera mumsewumu so akufuna attention yochokera kwa azibambo ena amakhala ndi flirty behavior online or offline Ngakhale iyeyo ali ndi mwamuna kale koma zochitika zake ndikutsegula chitsekobe ena ake aziona ngati ali available so whether online or offline kupanga share kwambiri private relationship za m'banja mwake zija kuzipanga share ma matters a m'banja muja amakakhuthulira azinzake amakhuthulira anthu ena masiku ano kunabwera social media ndiye kuti ma issues kena kalikonse kamene akukumana nako amafuna azipanga share pamene paja kufuna validation komanso kufuna attention mkazi ameneyo alibe quality ya wife material nthawi zambiri ziganizo zake iyeyo amangopanga popanga base kuti kodi anthu anena chani osati mwamuna wanga olo banja langa linena chani za mwamuna wake za banja lake alibe nazo ntchito komano iyeyo amangoona za anthu ena ndiye chimene tikuyenera tidziwe pa point imeneyi nchonena kuti banja silingatheketu ngati mukupanga compete ndi public validation kuti anthu an- akuonani chani banja limafoyira zitha kuyenda kwa anthuwo banja lanu uku ndikumatani kumafoyira komanso imene mungadziwe nchonena kuti olo mutatani anthu simuzatani so anthu sangakhutisidwe ndi zochita zanu they will always criticize they will always kufuna fault fault finding zolakwika pa zinthu zimene inuyo mukupanga chinthu cha namba 10 chomwe chili chomalizira chimene mungadziwe kuti uyu si wife material violence or cruelty koditu pali azikazi ena ankhanza physical aggression even small hitting pali azimayi ena mukayambana pang'ono mbama akupatsa mukati muyambane pang'ono madzi akuthira mukati muyambane pang'ono akuponyera nsapato mukati muyambane pang'ono mwakuti mwakuti so there is physical aggression kukutayirani ma objects mukakhala kuti mwakangana pang'ono pamakhala verbal abuse kuyankhulana zosakhala bwino kutukwanana amakhala ankhanza kwa ana amakhala ankhanza even kwa zinyama zomwe muli nazo pakhomopo mphaka akati atere bullet galu akati atere mwakuti olo mwina pamakhalanso ndi domestic workers